Cad is ainm duit? Tiernan Ó Corcráin is ainm dom. is ainm dom. Agus cén aois tú? ocht mbliana d'aois. Ok, go maith.
Agus imríonn tú? Peil. An imríonn tú peil? Imrím mé Peil.
peil.
Ah. Agus sin é an geansaí, sin é geansaí an chlub? Sin é geansaí an chlub. An chlub. Ah, ok. Buí agus dearg. Buí, buí agus, agus dearg. Sin é, buí agus dearg. So, eh, an tosaí nó cúlaí tú? Is tosaí mé. Yeah.
So bhuaigh tú an duais agus beidh an crest nua ar an geansaí tar éis tamaill. Beidh.
Beidh, ok. Maith thú. So, go raibh maith agat, Tiernan. Maith thú. Dia duit. Dia is Muire dhuit. Cad is ainm duit?
Saoirse Ní Chorcráin is ainm dom. Right. Cén aois tú, Saoirse? Tá mé haon déag bliana d'aois. An maith leat spórt, Saoirse? Is maith liom cispheil. Cispheil, oh yeah. Imríonn tú cispheil sa spórtlann, an ea? Go raibh maith agat, Saoirse. Tá fáilte romhat. Dia duit.
Dia is Muire dhuit. Cad is ainm duit? Máirtín Ó Corcráin is ainm dom. Go maith, Máirtín. Bhí mé ag caint le d'iníon agus do mhac, le Saoirse agus le Tiernan tamall ó shin agus bhuaigh do chlann an bonn don Slogan? Sea, sea agus, agus bhí an, an competition sin an-mhaith cos tá sé ag, ag, cuireann sé Gaeilge ag an forefront ceapaim, you know, agus tá sin an-tábhachtach, you know. Bhí a lán suim ann agus bhí, bhí áthas mór orainn an suim sin a fheiceáil. Sea, agus, agus tá sé go hálainn anois mar tá sé ar an geansaí agus tá, tá sin an-mhaith so, so tá, táimid an-bhródúil faoi sin, you know. Ba cheart, ba cheart duit. So, cén baint atá agat, a Mháirtín, leis an gclub? Sea, cúpla mí nó cúpla bliain anois tá, tá mé ag coaching lena Bord na nÓg agus tá a lán rudaí mhaith ag tharla ansin.

bíonn sé ag freastal, bíonn siad ag freastal ar Scoil Raifteirí agus ach tá na lads ag caint, bíonn muid ag caint beagán Gaeilge so ag traenáil agus bíonn an, bíonn an taifead an t-ainm ar faoi sin, you know, yeah agus, you know, Tá a lán fun ann as well freisin, you know. Yeah, yeah.
So tá Bord na nÓg ann tamall fada anois, nach bhfuil? Sea, caoga bhliain anois agus you know tá tá sé ag dul go strength go strength. Tá an tá a lán rudaí mhaith ag ag ag happening anois agus tá an standard don pheil an-ard as well agus ceapaim go bhfuil sé an ceannas óige sa tír le sin so yeah tá. Tá a lán rudaí mhaith ag tharla ag ar Bhord na nÓg as well. So tá foireann faoi shé an bhfuil? Tá, tá foireann faoi shé go dtí minor. Minor, sin faoi seacht déag? Faoi seacht déag, yeah agus tá a lán rudaí mhaith ag tharla ansin, you know. So, look, an core thing, you know, bainimid taitneamh as agus sin an main rud, you know. You know, agus tá, you know, tá na lads ag foghlaim an t-am ar fad, you know, so tá sin go thábhachtach, you know. Yeah, agus tá siad ag imirt go maith freisin, bhí beirt peileadóirí ar an minor Mhaigh Eo i mbliana. Sea, agus caithfidh tú ceapann, gach pheileadóir, tháinig siad ó Bhord na nÓg, tosaigh siad ó Bhord na nÓg agus tá sin an-tábhachtach, you know, an, you know, na lads atá ag imirt don Mhaigh Eo freisin, tháinig siad ó Bhord na nÓg, so, Tá rud éigin maith ag tharlú, you know, yeah.
Ba cheart dúinn iad a lua anois, ná? Pádraig Mac Durcáin, Ruairí Ó Broin, Donnchadh Mac Aodha, Tomás an mhionúir,
Seán Mac Muiníl agus Pádraig Ó Feannaire. Sea, agus tá a lán imreoir. ag teacht ó an Bord na nÓg fós you know tá tá siad so so you know tá but you know an an rud is tábhachtach go go bhfuil na lads ag ag ag baint taitneamh fact you know si sin an an an an rud is tábhachtach you know yeah yeah

Tá na Mistéil ar, ar, tá siad ar very good place, you know. Ah, sea. Yeah, yeah. Agus tá an Spórtlann, tá ag éirí go maith leis an Spórtlann freisin, tá Saoirse ag imirt cispheil. Sea, tá, tá Saoirse ag imirt cispheil sa, sa, sa gheimhreadh agus tá Tiernan freisin. Tá, agus baineann siad taitneamh as because níl aon pheil during an gheimhreadh so bíonn siad anseo ag imirt cispheil. It's drifts a halla. Sea, sea, sea, so yeah, yeah. So tá
clann álainn agat a Mháirtín agus ba cheart duit a bheith ana bhródúil as. Míle buíochas, go raibh maith agat. Agus
rinne sibh go hana mhaith agus ba mhaith linn, bhaineamar ana-taitneamh as an suim.

You know, agus tá sé an-tábhachtach é sin a caint faoi, you know, freisin an stair atá anseo. Yeah, because, you know, mar go raibh an stair so strong, is é seo an result, you know. Sin é. Tá, tá future generation, so tá sé an-tábhachtach, yeah. Tá traidisiún an-láidir againn. Sea, sea, agus but bhí sin because an stair atá anseo. Sea. Agus tá, tá an stair an foundation le haghaidh é seo.

faoi an stair as well agus caithfimid buachaint freisin ar lá inniu. Tá sin an-tábhachtach as well. Bua anois agus arís, sin an-tábhachtach.
Yeah, yeah. Go raibh míle maith agat Mháirtín.
Agus tú féin, go míle maith agat tú féin.